ma ndị nọ steeti tichala aka na steeti nke ha fa bata oge anwa bụ oge ezi na-ejupụta n'obi aṅụlị ndị natacha anụ afịa eju a na-azụ a na-aṅụlị A- mana kịta a na-achọzikwa mmadụ achọ n'oge ekeresimesi kosi anukwu ọmalịcha ada igbo bụ afa m na-anabata gị na o- ọsọ ndị n'afịa tv oge anyị na-eme ma na-etinyekwazi ọnụ n'ihe gbasalụ ihe ọbụla gbasalụ asụsụ igbo ihe ọbụla eji mala anyị egwuregwu e- e, kedu fa ei, ife anyị na-enye gị akpa anyị ju eju ee mana ị manụ ka o si ada e, nnachighata azụ atụpenye nga azụ

ọsọ ndị n'afịa tv kosi anukwu ọmalịcha ada igbo bụ- ka bụkwa aha m biko ka ngosi gị ma kpọpụtakwazịa ndị mụ na ha ga-anọ tata tinye ọnụ n'ihe gbasalụ ekeresimesi e, biko nụ e, ekeresimesi e, ọ mgbanwe ka ọ na-agbanwezinụ ka ọ na ada anatazi ka ọ na ọ gịnị mere ya maka na ama m mgbe a mpe mpe nya ọ na-ahụrụ m arụ maka na ama m na m ga-afụ ọnkụlụ nke afụ ee anti nke afụ ịkpago a dashịanụ gị ego mint mana kịta a- ada ekwuzikwa okwu ịna ekeresimesi biko ọ gịnị kpatara ya anyị ga-etinye ya ọnụ n'aka ekpe m afa m bụ maazị ifeanyị chukwuka igbokwe nwoke ọma eji eje mba nke mbụ na bende illustrious son of uzuakoli igbo mmamanụ rienu ṅụọnụ mm. husband material nke mbụ eji eje mba ọ gwụla ka ọ ra m daalụ anyị abịa na nke gị biko odogwu nabara kọwalụ anyị afa gị m bụ maazị chukwuma emeghalụ na oyi gbam steeti anambra o si aga ndị anambra kpụdebenụ nso maka na unu ga-anụ ee ka odogwu nwanne unu nwoke ga-esi tinye ọnụ na ya bụ okwu tata abịazie n'aka nni m ada nkanu ibe m aka m bụkwa ada nkanu ada mpaita ogene ada eji emeji isi ada Aye. ọ bụ mba ọ bụ shaka emehu ọ dị mma ka anyị tinyebe ee eh, ọnụ n'okwu ya bụ isiokwu a ji bịa tata ozugbo ozugbo na-egbughị oge maka na oge ada eche mmadụ oge abụrọ nwanne mmadụ ee eh, biko nụ ọ gịnị mee ụna eh, ekeresimesi abịa sị na na ụna ekeresimesi ọ gịnị na-emezi ọ ka dịzịkwa ka ọ dị ka ọ na ọ mgbanwe ka ọ na-agbanwe ka ọ na ọ gịnị na-eme o nwedị mgbe ịna krismas na-adị mma ala wụ otu ebe ọ bụla ị nọ gbaa krismas ala wụ gịnị otu because ị mm. na-alakwanụ ihe mee gị ndị vileji emekwa gịnị mekwa rikwa rice ala wụ otu onweghị ihe a na-alara disemba ime ego ị ga-agbafu lawa ga mitie ndị witches and wizard ga mitie ndị na-ekwesịghị imit ijiri ya gbara ha krismas ha mewa ala wụ otu ebe ọbụla ị nọ gbaa krismas ọ wụ otu otu ihe wụ otu ihe ka ezikwana ihe merenụ ndị a na-adị tupu ịfụ ha ụmụ nwanne gị ndị metụta gị nwanne nne nwanne ama m na nna ahụ dị ha anyị na-akpa na fon ahụ na-adị ha nwee ya mgbe iso na onwe ihe ndị na-eme iso ha na ndị na-abụghọ anyị na anyị ga-afụrịrị tupu ị malụ ka anyị si onwe ihe elu. mere na ala wụ otu ebe ọbụla ị gara ala wụ otu ọ ya mere ebe ọbụla ị nọ kpere chineke ekpere chineke aza gị ya ọ wụ must na Ọ ị dị n'ụdị ga-ala a? yes Ọ dị mma. ala wụ otu onweghị anyị na-alara ime anyị ga-anụ ọnụ odogwu anambra biko ke- kedu ka i si afụta ya ọ nọ na ọ na-agbanwezi agbanwe ka ọ nọ eh, eh, na ọ dịchazi ka ọ si dịbu na mbụ ọ wụghị na ọ gbanwechago Hey. mme mbụ echeta mme mbụ krismas rue mmadụ niile obi aṅụrị ejufa because ị naruo ị ga-afụ ndị ị na-afụbe fụ ma nwanne nna gị ha enye gị ego ị jee gbaa egwu mhm. mmanwụ apụta mhm. but oge kịta onwezi onye chọrọ ịna ụnọ because of ndị ụnọ na-emezi ihe aka ịkpa aka ịkpa na ọ ya na-achụnazi ụfọdụ yes onwezi onye ga-ekwezi ka ụmụaka fa naa ụnọ even ha naa ụnọ fa ga-akụfe gate onye ọbụla nọrọ n'ime ebe ya onye ọbụla nọrọ ebe ya because of ife ndị mmadụ na-emezi adịghị ama ama n'ụnọ but mme mbụ krismas rue ha na mmadụ niile ma onye na-enweghị ego ga-ana ụnọ ọ na-ana krismas ọ na-ana krismas ị na-ala krismas ka eme gị intimidate makwa ndị na-alọta that time onweghị ihe dịka intimidate obi dị otu hmm. onweghị that time pa m nwere 504 hmm. ọ bata ha naa with 504 that time ị ga-afụ ụmụnne ụmụnne ga-abịa fa niile apụọ mm. onye nke ma anya enye fa key but now onweghị onye ga-emenwu ya even ndị nwere moto mụnwa now wụ example m na-apaakị moto m n'ọka banye keke naa ụnọ banye keke ka ghara n'ụlọ ịma ka ịha yes a sị na nkwụcha abụrọ ụjọ mba ọ bụghị na ọ wụ ụjọ ọ ya ka m na-ekwu na Ah, nkwụcha abụrọ yes, ụjọ yes. maka adịghị ama Adịghị ama ama. ịghọtago ọ dị mma ka anyị bịakwute ada nkanụ anyị bụ ndị nọ n'ụlọ kio ọ, ya makwa na ndị natara na ndị na-anata anyị bụ ndị village people ịma na ọ bụ ya ka anyị na-atụ ụjọ ha bụ ndị township na-aja Na-atụ ndị nọ anata n'ụlọ ụta. ehe anyị bụ ndị village anyị amaghị ndị natara anyị amaghị ndị fụwarị mana ọ dịghọzi ka ọ dị na mbụ ọ bụ nke ọzọ bụ ka esi anata eziokwu n'igwe maka na mgbe mbụ ma krismas bụ oge oge onye ọbụla ji ewe aṅụrị ewe onuneya iwere onuneya ekpara isi ọhụụ iwe onuneya akwa maọbụ akpụkpọ ụkwụ maka oge ọmụ ọ bụrụ na mgbankwọ ji nke ya anata ha panata nnama na-apanata ma ọ bụ nna ji ohu n'ime ha ga-emekwa ndị nke kpatara ego ogo m ada eme ihe a na-eme ego kịta a na-akwere ego ugwu ogo m maka na ọ pụta ọ kpọọ mitin ndị ka iji agba krismas ndị ka iji agba krismas ngwa apata m ohu ekpa raịs a nwa shekee ya mmadụ niile ọ bụrụ ebe akịrị nwunye ọma a na-aza mgbọm hmm. eh, ome onye ọbụla ma onye na-ewe akwa iwere nile ya 24 chi 24 ji n'ehu iweta ha akwa ịma na ị ma nwezi akwa krismas mana ọ bụghị ana na 24 ka dị n'ihu onineanya adị mana kịtazi ị nwere ike ịhụ na nwanne nna gị natara ihe iji ama bụ nke geeti akpọchivuru n'ihu ụlọ akpọchiziri ya n'azụ ikeji ịkụ ya aka ị ga-ekio mkpume gbagotere ihu ya geeti nkịta evuru ụzọ abịa meghere gị ụzọ ọ bụzi ịnụ gị na nkịta kwuke eziokwu ọra ikekwa ka ipieta ipieta ọra ikekwa ịchọta ụzọ ihe niile agbanwechago mana mgbago mana mgbada mana kama ị ga-emebi ego niile anata krismas zitere anyị ego dịka Igbokwe kwuru senditere anyị ego ma anyị bụ ndị village people anyị dị mma nọrọ ebe ị nọ ịma ihe ikwuru ikwutere ya bet ka m gwa gị eziokwu a ka na-ala krismas onye nwere ego na-ala krismas ịla krismas kpọrọ ndị mopol nọchisie witches and wizard ụzọ ihe onye gịnị mere na onye ọbụla nwere ego la krismas a na-egbu ya ọ ndị na-enwe ego ịkpata obere ego egbuo gị ka ya mere na echeki igomi ha bikos ịkpata ego kpọrọ ndị dss kpọrọ ndị army kpọrọ onye ọbụla onye winshi kwesịrị ịbịa hụ gị o feere gị baịbaị sị gị gawa na ịchọ igbu ya bifo ya wee gbuo gị so ilekwa anya na ihe krismas awụ onwebụ onye kpatara ego na-ana ala onye ọbụla kpatara ego mma na-ala ọ ndị nke lere anya hụ na ego ha ebughị ivu anyị niile atọ ọnụ ala wụ gịnị otu. ịgbara ya na Lagos ịgbara ya na Mbaise na ịgbara ya na Enugu ala wụ gịnị otu bet onye ọbụla nwere ezigbo ego na ala krismas ka anyị kwụsị ịsị na ana alazi ka o si ala i cheki hụ na onye ọgbọ gị nwere ezigbo ego and gị nwa akpatabeghị and ị marala na mpa gị na mma gị na-abịa ekwusi gị olee ihe merenụ lekwa anya ị hụkwala nwa onye a ị hụla dat ajụjụ ị hụkwala nwa onye a ị hụkwala nwa onye a meaning na nwa onye a enwela ego olee ihe jiri your own success so ilecha anya kama ị ga-abịa mewe onye a vu jip onye ejiri ihe a gịnwa evuru 504 mebi ọ bụrụ na legasị mpa gị dosara idozikwa ya vuru lọta so lezie anya asị gị vuru ihe a problem ga-ama na gị nwa nwee problem village atụọrọ gị ego so kama village ga-atụrụ gị ego sị ka ị nọrọ ka i sendi ego fuel ị ga-eji gbara lọtawa so Christmas a ka na-alọta ya na-alọtakwa ya bụ ọ dị mma nke bụ eziokwu a bụkwa na a na-anata a da anata a na-anata mana eziokwu dị n'ime ya bụ na ọ bụrọzi ka ọ dị na mbụ ka ọ dị kịta ọ bụrụ na a na-adịbu ee otu narị na-anata eh, ife na-anatazi kịta erurozi iri anyị nachata azụ ka anyị jụọ ihe kpatara o ji dị otu anwa

si anụkwu na-ewetara gị ya n'Afịa TV na nke tata anyị na-etinye ọnụ na ịla ụlọ ekeresimesi na mgbe mbụ ntụpenye unu obere azụ echetara m ọ nya ka m ji sị na ọ dịhọzi ka ọ dị mbụ o nwere ihe nna m na-eme kwa ekeresimesi ọbụla e ji wee nye ya afa Ogbuefi ụfọdụ na-akpọ ya manager ọ na-egote otu efi kee onye ọbụla eh, nke a ndị bekee kpọọ Papa m kindred nwere ego ịghọtago mana ya bụ ihe adịhọzi a dịghị emezi ya ịghọtago ee anyị chọrọ itinye ọnụ biko ihe niile agbanwee gbasalụ ịnata ụnọ ekeresimesi ọ gịnị kpatara ya ka m bịa na nke gị odogwu Anambra kedu ihe ọ dị gị ka ọ nya bute ihe niile a ji gbanwee a da anatazi ee ọ dịrọbuzi ka o si adị biko kedu ihe bute o nwere ofu atụmatụ m chọrọ ịgwa gị o nwere one of my uncle ọ rụburu na okay ka m rapụ ebe ọ rụ because o nwere ike watchịa ife a but ọ wụ ezigbo big man aka ji akụ for 26 years hmm. ọ na-egoro ndị be anyị efi but kwa afọ kwa afọ yes for 26 years hmm. o rue afọ nke gara aga fa sị na o ji ya ata amusu ewele akara aka ewele akara aka ụmụ boys hmm. ọkwa ị na-arụ ụlọ ị rụchabe ya onye ga-ego ịrụtọpụ ya so imagine na mụwa na na-etolite fụrụ ụdị ife ahụ ị ga-eche na mụwa ga-emekwa ụdị ife ahụ even ma m jide money hmm. or ụmụaka m mụọ ụmụaka na m kpọrọ fa naa village jee sị fa onye a bụ onye tọtara m onye a bụ onye tọtara nna m o nweghị onye na-emezi ya or m kpọta ụmụaka m anyị nara obodo anyị bahana na my gate akpọchie kpọchie gate but before nna m bata gate anyị na-eghe oghe o mepee ihe ọbụla mepee ya Hmm. a ma na ọ batago because nna m zụrụ afịa na Jos zụọ ya ọfụma Hmm. ọ bata a na-ama na ọ batago gate ga-emepe onye ọbụla onye ukwu na onye nta na-abata na-abata till o mechie ị ma na ọ nago but now anyị batazie gbachie ụzọ gbachie gbachie ụzọ ka mmadụ ghara ịma na ị nọ n'ụlọ so because ịdị m otu adịrọzi Chai. ịdị m otu adịrọzi I- ị nwee ego nwanne gị nwoke ga-asị a ọ bụ akara aka ya ka iji nwee ego ka ị ka o jibe ụsọ gị wa ka wee ego bịa. obi so i- ị fụrụ na krismas a ga-adịzi otu mbụ o nweghị ike ya. ọ dị mma anyị ga-eje na nke gị Ada Nkanụ biko kedu ihe ọ dị ka ọ bụ ya bute na ihe gbasara ekeresimesi ịnata ụlọ na ihe niile so na ya na-agbanwezi biko Mm, nke mbụ na mbụ bụ ụhụ anya ụhụ anya bụ unu na-eku ya n'asụsụ bekee jealousy na ọkwa mhm. maka na e nwere ike mụ na onwe m anata chịrị akpụ ụkwụ rọba nke m gba n'ọkpa nata gụwa nọ n'ụlọ enegewere ya shị kee ka o si bụrụ so okwu akpụ ụkwụ rọba bụ ihe m gotere ee ọ ka yiri m ọkpa nke m ji agba akpụ ụkwụ rọba ịkọfu aja ụlọ gị eweta aka ere anyị ma na ọ dụ cheap kịta ebe ọ 15 naira oke ọ dụgo costly e nwevu mgbe a na-erevu e nwe mgbe a na-erevu 2020 na o promo sef i goro ebe na adashi ewe na chelụkwa ka ka i si wee malụ ọkwa anyị bụ village people na ọzọ anyị maka ihe a niile so achịghị agwụgharịghị n'ọkpa gị ị na-achị azụ ọkpa gị ebido ịda na ọza ọ na azụ na ịyawa ehe ewekwana iwe nwaanyị ọma ya mmadụ ibe m mmadụ ibe gị kịta ga-eche ụdị echiche a Mm-mm, ọ mmụọ ibe gị ga-eche ma nye- ọ mmụọ maka na ụkwụrụ m ghọta ọ na ọ ihe na-eme na Afọ nke a, an- afọ eh, ukwu Christmas. and ọ bụrụ na ị natacha nwee such experience ị ma nata ọzọ Ehe. ọ bụziolu na ehe na ọ bụziolu na ị nata mee saraka dịka eh, Anambra si wee kwuo ah, people asị na i were akara aka ụmụaka i nwegodu ma 20 million ị ma echeta obodo ahụ kama i jee another village jee mee empower cos na e nwe ihe mee na my village ee eh, nwadiana bịara ịkwara anyị ụzọ hmm. asị na o kwesịghị ịkwa the ụzọ na ọ bụghị ọbara ndị obodo mana mma ya si obodo anyị asị na ọ bụghị ọbara anyị so na ọ ma akwa the ụzọ the guy ji iwe jee the nearest community cause o dego afa the village and town so and uh, ka o si wee sị company ahụ ị ma shiftuzi so jezie the nearest village sị ha ajụkwa ha ha sị na afa ha bụ ịha hmm. so the village ka akwala ụzọ taa ya anyị ka nọ na galop galop kwa nke nwaanyị dị ime nine months ọ gbaa ya o nwee miscarriage ị fụgo that kind of thing till tomorrow that boy ada abịazi that village kedu ihe a ga-akpọ nke nkịta ga-akpọ nke amamihe ka ọ Pennywise bekee kpọ Pennywise ihe ọ na-emekwa bụ so that na o lukwa krismas ọ kpọkwa friends ya nata ebe a mụrụ mmịa cause according to yawa ebe ahụ ka a zụrụ ya so everything about him bụ ebe ahụ ọ kpọkwa friends ya nata ebe ahụ adị lively dịkwa ife mana ihe ahụ mezi anyị bụ anafụghị ọkụ anyị enwerọ ụzọ anyị enwerọ mmiri bụ mmiri ozuzo so iche ije mmiri ezo the mmiri zoo before ị cheta mmiri ị fụgo that kind of a thing another thing bụkwa mkpakọ ah, ịdị n'otu n'alụ maka mgbe mbụ oge krismas a na-enwe oge e ji agba bọọlụ obodo a na obodo a gbaa bọọlụ eh, kpokọta ụmụ okorobịa na-eto eto e mee mitin a sị ee eh, like ọ sị na a tụọlụ gị ego mgbe mbụ a na-atụ ego peacefully obodo ewepụta ego zụọ ya onye a bụrụ mmadụ ọ zụwazie ndị ọzọ mana kịtazi obodo zụọ gị i wenie aka ikwu okwu na mitin a sị gị nọlụ ana onye anụghị azụ ọrịa ụmụ ya ọ chọọ ikwu okwu so mgbe ahụ e mee mitin a sị ee eh, na Okeke nọkwa na Lagos mana enweghị ihe ọ nọ na Lagos eme ka ihe a ga-asị natawa ụlọ ọ ghọtagodo onwe ya ọ bịa na kpowe onye ọzọ nọ Lagos asị mba ọ ma nata ọ ga-anọzi be ya amarụ eh, weak point onye ọbụla enyelụ aka mana kịta ọ dịrọzi ma gịwa sef na-ejighị ego ị nata ibute ị nata ndị rapolon kwakọwa onwe gị ị na-akpọtezi ụta ehe so ọ ya bụ the thing onye ọbụla nọrọkwa ebe ọ nọ gbaa krismas o kama ị ga-eji ụgwọ natawa hei ọ dị mma ka anyị bịa na nke nwoke odogwu steeti Abịa biko eh, kedu ife ọ dị gị ka ọnụ anya kpatachara ihe niile agbanwe? egechago m ya ihe niile ha kwuru but um, onye na-enwe ego bụ onye a na-ala krismas nnọọ ya butere ya onye nwere ego na-ana krismas because mgbe ọbụla ị na-ana krismas kpọrọ ụmụ gị na family gị na-arụkwa ị ga-amarụkwa ụmụnne gị ndị nke ị na-afụbe wan ị hụkwa ndị nke ị na-ahụbekwa for a long time then ụmụ gị amarụkwa ebe unu si amarụkwa ebe unu si from ebe unu si then amarụkwa ụmụnne ha ka ha hapụkwa ịga na mba ga lụọ nwanne ha nwaanyị ma nwanne ha nwoke so mgbe ahụ a gbawa krismas onye ọbụla akpọlata ụmụ ya onye ọbụla amarụ nwanne ya ị mụọkwanụ asụsụ be unu ebe unu si ịsụ- ị mụtakwanụ ya ọ dị gị mma ihe a mekwa na a na-alọtazikwanụ krismas wa. ịlọta krismas before ịlọta krismas akpọnye gị mmadụ ịkpọrọ nawa gaa zụọ ịzụcha onye ahụ kpọnatakwa eduna ya na krismas ọzọ ọkpọrọkwa onye ọzọ nawa vileji na-eme expand hmm. na ihe meziri na na ana alazi krismas eji siwazie alawa otu wụ na onye ọbụla i nyere aka onye ahụ asị ndị ekpere a ga-akpọta ndị ekpere ndị ekpere abịa gwuo ala gwufute ala sị na ọ gị liri idete n'ebe ahụ ilele anya ọ wụrụ gị nwa liri ihe echiche echewe gị chegbuo gị ọ wụrụ otu ndị vileji si gbuo gị with echiche n'ọgụ ime hmm. o meele some people echiche o nwere ndị echiche gburu eche na ọgwụ gburu ha echiche ndị ị na-enyere aka asị na ọ gị liri ọgwụ na nke ha ọgwụ ahụ emewezi affect o nwere ndị nke abịa were ihe likwa sị na ọ gị mere nke a so emezie onye ọbụla na-alọta sọsọ ndị nwere ego ndị polisi so that akpọrọ ndị polisi lọta onye abịala m nso nna baịbụl m ga-evute unu akpara isi ive onye ọbụla kpara isi onye ọbụla lawa ọ ya mere m ji sị onye nwere ezigbo ego achọghị m ịkpọwa aha ha alawa ha na-akpọ ma ndị polisi ma ndị dss laruo onye ọbụla nọrọ onwe ya and the gate before ịgafe gate ị na-efili fọm ife Dị ịbịa ka o ahụ si ya bụ nkịta bịa mego nyochagozi ị ga-efili fọm ife tupu ilicha fọm ịbatabazie. before ịbatawa so ihe niile chenjiele na o nwere ndị ndị meremere n'ihu pọmpịtị n'azụ dị too much ha jiri nwayọ biko ọ bụrụ na aka gị na-abanye ya bụ aka enwe aka enwe na-achọ ịghọ ọfụ aka mmadụ wepụ ya ya bụ ofe ya ma ọ bụrụ na ị na-ada ata saịdị a akụkụ osi wee kwuo ee na nchịkọta na oge nke a biko ee nya bụ o nwere ka esi na-arụtụ aka onye iji ọsị gị na enweghị ọnọdụ nchekwa ịchọ ka o jee ọ pụọ n'ụzọ ka ofu ihe mee ya nke nwa nke nwa o sokwu n'ihe na-eme ka ndị mmadụ ghara ịna-abatazi ị nwee ike ịpụ ọnụ ụzọ fụ e bulu ụgbọala gị ịfụ ndị bịa tọdo gị yes ee ka m gwakwa gị eziokwu eh, statistics gwara na most 10 kidnappers mee na 8 wụ family no plan yes no plan no family and friends so ha niile family and friends so sometimes ivurukwa moto laruo ụlọ ị ga-evu moto laa gaa kwụọ ụgwọ kidnapping then ọ wụ na ị ga-echeta mgbe anyị na-eto ịlaruo krismas ị gaa na nke uncle a rie nri ị gaa na nke uncle a rie nri kịta ị ga-ekwezi ụmụ gị gaa ebe ahụ rie nri even ụmụ gị ga-agwa ha my daddy say I should not eat ya even ma so ịhụchala ihe ndị a niile so before ọ na-agazi agazi na ọ na-agazi agazi ee biko ịma na ihe anyị na ebe a bụ ịtụpe okwu ọnụ anyị nachiyata azụ ka anyị jụkene ndị a ndị odogwu a chineke na ọmalịcha ada chineke ji amamihe wee gọzie ka ha gwa anyị ihe ọ dị ka ọ ga-abụ eme ihe agbanwetụkwanụ ọ dịkwa ka ọ dị na mbụ ọ ka bụkwa ka o si anụkwa ọmalịcha ada igbo n'oge ọsọ ndị n'afịa tv

Ee, ịnata ụlọ ekeresimesi dị na-anyụzi ka ọkụ ee ajụlụ m nya bụ ajụjụ ọ bụ na ọ na-agbanwezi ka ọ bụ na o nwe ife kpatalụnụ ee o ji wee na-eme otu anwa ee ndị mụ na fa nọ wee tinyesi anya ọnụ aa a wee chọpụta nnọọ agba enweghị ka o si wee dị mma kpatalụnụ ya bụ ọnọdụ ji gbanwee biko anyị chọrọ i- itinye ọnụ ka ọ dịkwazị ya ka ọ na-adị na mbụ dịka m si maa atụ a, ịmago ya bụ ihe na-eru gị arụ ma a na-erute ọnwa november ọnwa na kịta- kị- kịta ebe ọbụla ị nọ nwedị nwedị ife gbasalụ gị n'ịna ụlọ christmas ụfọdụ ọtụtụ ị ghọtago biko anyị chọrọ ịma ife kpatalụnụ ife ọ ga-abụ eme biko ka nya bụ ọnọdụ nachiyatakwa n'ụdị ịmagonu a na-ana ụlọ nwee aṅụrị dị n'udo fụ ndị ị fụbeghị kemgbe afọ one na one ee m ga-ebido na gị ọmalịcha ada nkanụ kedu ihe ọ dị ka ọ ga-abụ emee ya bụ ọmalịcha ọnọdụ isi na ịnọ n'ọṅụ na-adị n'ụlọ a na-anata butere unu ihe kịta nwezighị ụnụ ee dị ihe mbụ mụnwa na-ekwu ka eme bụ ị hụrụ autonomous community shi e shi e Ee. shi e mechikeshie Ọkwa ya? ị hụrụ ihe autonomous shi akwụsị ya kpamkpam akwụsị ya udo anata full time cause ọ na ebe a na-ajọ igwe ahụ adaghị igwe ọ mụ kwesịrị ịbụ igwe obodo ekewegodu from there esemokwu ebidogodu there obodo na-adịghị n'udo agamnihu adịghị epiete na ya bụ nke mbụ nke abụọ na ijide

ọ kpọta pastor ị si ya na-emetụ ya eluigwe abịa kpere anyị ekpere nafta anyị n'aka ajọ mmụọ january gị emewe anyị ihe ee anafta anyị n'aka ajọ mmụọ na december january gị abịajuo anyị gị gịrị na kpokuru ajọ mmụọ na-enyere nri so ọ ka mma instead of ọ bụkwa na ekpere adịghị ọrụ mana ime mmadụ empower onye ahụ were ihe ọ na-arụ ọma na-ekerighị gị ekike mm. mana ị deliver ka ama gị bịa achọwanụ m ihe ọzọ m ga-eme ka m ka na-erite nke bụ ehe so the point bụ ị hụrụ ụmụ ihe autonomous shi autonomous achị o si evute nkewe n'obodo mm. akwụshigodo for the main time akọwara ụmụ anyị ndị kpatawara aka na mgbe mbụ mm. chee ka nye this instant na my village ewu ya na-akpọ ọkụ light Ihe Association of Ndị Ji Ego Bọk na-anọ, ha na-azụ ụmụaka ọbụla pasta university, medical class, ndị ọkaikpe, injinia, mana ị hụrụ pịatapịata course ndị nke na-erighị ha ehụ mm, mana nke a bụ isi sekpu nchị ị pasta ha anya etu any federal state university ga ebe ha na-eme meeting tendaa admission letter efa gị abanye a na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ ozugbo ozugbo and since uh, for over 20 or 30 years a na-arun ya na ọ ka na-aga up till now ịhụ that angle na-enyere ị bịa sị na ị chọghị iji akwụkwọ agịaghị maka gị eh, na i nweghị onye ga-azụ gị na bụ ị chọrọ ego i kwuo ya mmadụ ewefute ego school njere bụ Professor Agbanike bi gbara m JAMB because a emenewo m ike m okpogho menshon ma ada egeji onye ọbụla jide onwe ya ọ bụghị ihe na-agara ya so mgbe ọ hụrụ m ọ sị m mba na ịma nna n'iyi mba ị hụgo so ọ bụkwa na obu nwanne m na-akpotekwe Adịkwa. ube nwanne ahụ na-akpotekwe ị ma na krismas ga na-echetakwa na krismas abụghị emume ndị igbo anyị kwesịrị iji ọ bụ iri ji ọhụụ maọbụ anụ ọha Na-emeriwe. a na-emeriwe azụ igbo niile anata krismas bụ normal date onye ọbụla were bee ọ bụghị emume ndị Igbo ka ndị ọzọ tinye ọnụ biko autonomous community autonomous autonomous a biko eh, okwu dịkwa ya autonomous biko ka anyị zanụ eh, anyị na-abịa na nke gị ama m na nwere mgbe autonomous a biko eh, ọdụgọkere izi igwe oke izi igwe na ọ bịa bụ okwu ji ada ya ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume e, azaba ofu afa ka ọ ghara asị na ndị a na-eme autonomous community ndị abụrụzi ya one phase one phase phase two phase three ofu Ofu obodo o- ofu obodo ofu Yata. ofu nne mụ maka na ọ ga-abịa bute asị na ọ ọ nke anyị anyị ga-abụ igwe anyị ga-ewepụta igwe onwe anyị ga ọ nwanne m ọ e, o sokwa ọ dị mma abịa m na nke gị odogwu anambra biko e, kedu ihe ọ dị ka ọ ga-abụ eme biko e, ya bụ ihe ọ dịkwa mma Ah, enwepụbe n'obi aṅụrị Eh, n'obi mụa Mụnwa ga-asị na ka a gaghachi ife nne na nna anyị meburu bụ gịnị? Ha gọrọ mmụọ gọsie ya ike hmm. and onye na-agọ mmụọ a na-eti aka n'ife ọjọọ yes otu apịatuo onye nke abụọ ah. Chineke ga-asị gị echi nwanne echi chegharịa hmm. ọ pịatuo gị ọ dị otu mụnwa dị na o nwee ọtụtụ ife na-aga emenwu like end of the month o nwee ọtụtụ ife na-aga emenwu o nwee ọtụtụ ife na-aga emenwu ife why nna na-erikamịa nni outside ndị mmadụ amara ya nwaanyị nọ na nsọ ya ọ masịlụ gị ekwesịghị m iri nni ya

o nwere ike mmadụ ga-asị a ah, ị bụ odogwu ihe ị wụ odogwu for nothing ị na-eme udu ife a but mana ịma na ka gị na chi nke anọ ga-akwụkwa the smallest thing ị ga-eme expect but because of chi m na-efe chi mụ na ya na-eso ọ sọrọ m nsọ hmm. so ọ ife na-eme mụnwa na enwe m ike ịnọ chere mmadụ echiche ọjọọ but aga m ekwu maka onye ọzọ onye ọzọ ga-anọ chere mmadụ echiche ọjọọ so yoma ga-agaghachi otu nne na nna anyị even though some nne na nna anyị fa naghị eme omenala but fa kwala nsọ kwala nsọ hmm. fa kwala nsọ so ya ọma ga-agaghachi rapụ ife ụka sị ụka asịrọ ka anyị ghara ịga n'akụkọ nke anwa daalụ nwoke odogwu odogwu anambra biko ka anyị bịa na nke gị Ah, anyị nwee nkeji na achịkọbala. ee anyị achịkọbago igbo mma mma nụ Eyi. rienụ eyi anụgo m ihe onye nsụka kwu- em, nkanụ kwuru nụọ nke anambra bet ka m chịkọta wit nke m bikos ihe a niile a na-ekwu krismas ekeresimesi mgbe oge ekeresimesi wụ mgbe anyị niile ji ama na anyị ga-alọta bịa kelee chineke otu o si duo Duo anyị anyị n'afọ from niile. mbido jenụwarị anyị ruo ekeresimesi ọ dịghị izi jehova idu anyị ekeresimesi wụ ihe ndị na-aga chọọchị mana ndị na-agazi ndị na-emezi omenala ewerela ya ekwula. ha ewerela ya karịzi anyị nwa na-agazi chọọchị so anyị amazị ndị na-emezi ihe ekeresimesi so anyị na-ekelekwa chineke anyị bịa ha na anyị ekele chineke ma ị nwere ego ma ị nwee ego ebe ọbụla ị nọ i kelee Chineke na o duru gị hmm. gaa Jenụwarị ruo Disemba so e, ego ekeresimesi ma ị nwere ego ma ị nwee ego onye ọbụla na-aṅụrị maka ekeresimesi ọ dịghị izi Jehova iduru anyị duruo mgbe ahụ hmm. so ihe m na-ekwu na ekeresimesi a anyị na-ahụzi ya na ị nwee ego ị ga-achọ ịlọta na ị nwere ego ị ga-achọ ịlọta bikos ndị mmadụ ga-achị gị ọchị bifo ekeresimesi ọ mgbe a mụrụ Chineke anyị na-abịa bịa ekele Jehova ekele onye ọbụla onye ọbụla dị hapi bet ugbu a o chenjiele so ọ ka mma na anyị bịakwa marakwa na ihe a niile anyị na-alụrụ ọgụ ma ị nwere ego ma ị nwee ego lọtagodi bịa kelee Chineke ihe niile agwụla o kwuchagokwa ya n'ọnụ nke ya ee n'agbanyeghịkwa ma ị bụ onye ụka onye okpukperechi kraịst ma ị bụ onye na-eme omenala na-emetụ ya ọnụ gị ma ị bụ onye ebe ọbụla ị nọ ee, onye ọbụla ma ị nọ n'elu ma ị nọ n'ala ma ị na-eme omenelu ma ị na-eme omenala na onye ọbụla tinyezila aka ee, were ya na-eme ewerezie oge ekeresimesi na-eme mgbe anyị ji anọkọta ọnụ nwee aṅụrị fụ onwe anyị n'anya E, biko ekeresimesi abụghị naanị ije gosi akwa garara ọnụ ọ bụghị naanị ije gosi akpụkpọ ụkwụ garara ọnụ ma ọ bụ ụgbọala garara ọnụ ọ iji wee bịa ka anyị nọọ n'otu biko ka anyị gbaanụ ya dịka ndị igbo bikonụ ka anyị ma ka ọ ga-ekwe omume iwechiatakwa ya ka ọ dịbu ka anyị ghara ị na-etinye anya ụfụ na ya maka na ọ nya na-ebute ihe niile a anya ụfụ ka anyị wechighata ya n'ụzọ udo n'ụzọ ịhụnanya ka ekeresimesi dịwakwa ka o si adị na mbụ Kaosi Anukwu ọmalịcha ada igbo wee na-asị gị daalụ na ị nọnyere anyị n'oge ọsọ ndụ tata site n'amara chineke na izu ọzọ na amanị a anyị ga-ewetakwara gị ọsọ ndị n'afịa tv ka emesịanụ

igbo chukwu ji mmiri ara ehi na mmanụ wee gọzie Kaosi Anukwu ọmalịcha ada igbo ka bụkwa m na-anabata gị n'oge agba nke ezi afa ka ego n'ọsọ ndị dịka m si wee kọwalụ gị ebe anyị na-ama aka gosi na anyị bụ ndị igbo anyị na ndị a na-anụ afa ha na-anọkarị n'oge ezi afa ka ego iji gosi anyị na asụsụ igbo abụghị maka ndị yatago na nke tata anyị nwee odogwu nwaanyị ọlụchi Ọhaji, nwaanyị ka ibe ya. Nnọọ nwaanyị bụ sọ mma. Chai. Daalụ Kaosi. Biko kọwagonụlụ anyị onye ị bụ. Igbo bụ Igbo afa m bụ Oluchi Ọhaji nke eji nwaanyị ka ibe ya malụ. Abụ m ada Ezeagụ Igbudu na naanị m Ezeagụ. Kaosi daalụ. Mm, daalụ nwaanyị ọma nya bụ asụsụ na-atọ gị n'ọnụ ị ga-egosizi anyị na ị bụ nwaanyị Igbo tata ọkwa ya ị na-akụja akụja mbanụ ụjọ ada atụ gị mbanụ ka anyị si eme ya na ezi afa ka ego ee enwere m ajụjụ ahịrịokwu m depụtara ee bido na nke mbụ ruo nke ise ị ga-ahọrọ mkpụrụ atọ ajụọ gị agụpụta m ya nke ọbụna ị họrọ agụpụta m ahịrịokwu dị na ya ị tụgharịa ya n'asụsụ igbo etinyekwana ya bekee Mhm. ị ghọtago ngwa enwere m akara nke mbụ nke abụọ nke atọ nke anọ na nke ise kedu nke mbụ ị ga-ahọrọ ka anyị bido na nke ise nke ise ọ dị mma weta ntị gị nwaanyị ọma nke ise wee kwuo sị okay i just remembered i have that money in my bank account Hmm, ọchaja mgbu atọ mịa okay ka m nyelụ gị aka ka m gụpụtakwu ya ọzọ okay i just remembered i have that money in my bank account ngwa chelụkwa kịta ka m chetalụ na na ego anwa dị n'akpa m Hmm. na m nwere ego afụ n'akpa m bacharọ ị na-agbanị mana ọ bacharọ nke ikpeazụ okay i just remembered i have that money in my account account in my bank account ngwa chelukwa o kịta ka m chetalụ na m nwere ego anwa n'ụlọ akụ m Ee, ọ gbanị mana ọ ka fọ a ga-enye ya pesentị iri asatọ anyị na-achịghata anyị na-achịghata ka anyị jụọ ya ajụjụ ndị fọrọ afọ ọ dị mma anyị ka anyị na nwaanyị ka ibe ya ka nọkwa n'oge ezi afa ka ego ọ na-egosi anyị na ọ bụ onye igbo ọra ajụjụ ọzọ anyị ga-ajụ gị chetakwa na ị họrọ nke ise anyị nwezi akara nke mbụ nke abụọ nke atọ na nke anọ fọrọ afọ ka anyị jee na nke nke abụọ nke abụọ wee kwuo sị the rainbow showed seven colors after the heavy rain the rainbow showed seven colors after the heavy rain

adakwa m nke a ei ọgbado ọgbado ei ya ya ya ya ya ọ dị mma ka anyị gị ọ fọrọ ohere nke atọ ngwa o ruzie nke ikpeazụ ajụjụ ikpeazụ anyị ga-ajụ gị ọ fọrọ akara nke mbụ nke abụọ na nke anọ ka anyị jee na nke anọ nke anọ nke anọ wee kwuo sị o nke i bu ụzọ achị ọchị ee e nke a ga ị ga-enweta nke a ma- nke a gbasara ego He sold the land for 850,000 naira last week. He sold the land for 850,000 naira last week. O lelu ana o lelu ana afụ n'izu ụka gara aga. Ego na o lelu ana afụ bụ narị iri asatọ na ise Mm, ọ ka fọ ọ ka fọ narị iri asatọ na ise ọ nya bụ okoro ya bụ 850 thousand ka m kwukwa Thousand, geekwa ntị ọzọ puku, aha, narị iri asatọ na is-

ihe o lere ana ahụ bụ puku narị iri asatọ na ise a ga-enye gị ya mana ị nwetachara ya ka enye gị pesentị iri asatọ ọzọkwa a na-akụkọ n'aka ebe a daalụ nụ n'ebe anyị anyị abịago n'isi njedebe ezi afa ka ego nke tata ọmalịcha mmadụ nwaanyị ka ibe ya anyị wee na-ekene gị iji bịa nọnyere anyị n'oge ezi afa ka ego biko kene ndị igbo na-ekiri anyị igbo machanụ afa m ka bụkwa ọlụchi ọhaji nke eji nwaanyị ka ibe ya malụ adaeze aga igbude igbude ndị nwe m ekene m unu ndị Enugu steeti mba ụwa niile na-ekene anyị na-enene ihe anyị na-eme ana m ekene unu bikonu na-anọnyekwanụ na anyị na ọsọnde n'afịa tv daalụkwanụ daalụnụ ka emesịanụ

ọ ka bụkwa kosi anụkọ ọmalịcha ada igbo na-ewetara gị ọsọnde mana anyị nọ n'ime ogbe ka anyị malụ ndị bụ igbo bụ igbo ndị bụ nwa afọ igbo sonyelu anyị apụkwala nna m afọ na-abịa n'ezinụlọ mana tupu anyị akpabagodu ya bụ nkata e gwagodo anyị afa gị ee wel afa m bụ Kanu Henry Okechukwu m ga-ewelu Kanu Okechukwu okay maka na onye Igbo ka ịbụ maka na m bụ onye Igbo ọkwa onye Igbo ka ịbụ abụ m onye kene ndị Igbo na-ekili anyị ee Igbo bụ Igbo mma mmadụ ehe a sị na nke onye nke onye zụrụ ya ze- ọkwa ya zelu onye Igbo Ee. bịabagodi nke onye chiri ya zelu Ee? nke onye chiri ya zelu ka Nke anyị lụrụ onye aka chiri ya zelu ọ dị mma ngwa mma. kpụkite nso ka anyị kpaa nkata ọ dị mma e nwere ajụjụ m chọrọ ịjụ gị ee abịa na ezinụlọ oh. ekwesịrị ka nwoke na nwaanyị kee ihe ọbụla gbasara ego a na-ewebata n'ezinụlọ e, e, ọkara ọkara ya nhatanha iji maatụ ọ bụrụ na ego a na-akpata n'ezinụlọ a na-eweta n'ezinụlọ ịmagofu iji si nri mee ife niile a gbakọchaa nya ọ bụrụ ife dị ka otu puku otu narị puku ya bụ otu narị puku naira 100,000 naira mm. ekwesịrị ike ya 50 50,000 naira nwoke weta 50 nwaanyị weta 50 eh, mana gị chetakwa tupu ịzaba m chetakwa na akwụkwọ nsọ kwuo mm. ekwetakwa ndị Igbo kwutekwazi ya eh. na-asị na nwoke kwesịrị na-akpata nwaanyị bụrụzie gịnị odozi akụ na oli akụ ngwa biko ee ihe dị na ya bụ okwu bụ na ka esi wee ekwu ma ọ bụrụ omenala be Igbo mm. ekwuru na nwoke bụ onye kwesịrị na-eweta mm. ego eji akwado ezinụlọ mm. akwụkwọ nsọ mekwara ka anyị malụ na nwaanyị bụ supportive person so ọ dịrọ mma nwoke ị na-enenyelụ nwaanyị anya ka ọ na-ewetacha ihe dị n'ezinụlọ mana ọ bụrụ ebe e nwere nghọta nwoke na-aghọta nwaanyị na-aghọta ekwesịrị ị na-eke ya ịra na ịra ma ya bụrụ na na emezili o nwee nke fọkwanụ a na-asị na ka edobega e nwee project enwere ike iji ya wee mee ewere ya mee emekwa n'otu ahụ ọ ya abụkwa na ezinụlọ a na-aghọta onye ọbụla a na-aghọta ibe onye bụ na ezinụlọ a na-eto ka hapụ inwe misunderstanding na ebe Nghọtahie. ụfọdụ nọ na ya bụ nke n'ime ihe niile ị na-ekwu ọ bụ na enwe nghọta na o nwere ife dị na ya bụ ike nhata nha mba o nwere ife dị na- Daalụ rinne otu odogwu. ntị wee ghọta. O- daalụ ọ ga-abalị ọ ya abalị ọkwa ị sị m na nwaanyị ị bụ ọma. onye Igbo Abụ m onye ị Igbo. ga-egosi anyị ife i ji bụrụ onye Igbo kịta kelekwa ndị igbo ọzọ igbo bụ igbo mma mma nụ Eyi. n'enu Eyi. ọnụ ekenekwa m unu ị ma ife bụ okwu ntabi ire Mm, okwu ntabi ire I- ị sị m mba mana ị sị m na ị bụ onye igbo abụkwa m onye igbo bịakene bịakene ka m na-afụkwa iru gị ọfụma na-edebe anya. ị na-agba ọsọ mana ị ma ilu igbo ị ma ilu igbo amatarọkwa m ilu igbo ọfụma i wee sị m na ị bụ onye igbo Eh, mana abụkwa m onye igbo biko kenegodi ndị igbo ọzọ Igbo bụ Igbo mma mma nụ ọ dị mma ị na-ekwuchi Ekene m ọfụma ụlọ. daalụ Daalụ. m ga-atụlụ gị ilu a Mm. i nye m nkọwa ya Okay. ka e netecha ka mgbọ ji atụ nwa enwe n'isi ka e nenetechachachachachasịa ka mgbọ ji atụ nwa enwe n'isi Ka e nenetacha Mm. ka mgbọ ji atụ nwa enwe n'isi. Ee, na nghọta nke m n'ilu anyị tụrụ bụ na ọ da adị mma ee o nwe ihe ihe ụfọdụ ya bụ mmadụ fụ ị kwesịrị ife ị sị ka ị na-efeli ya anya so ọ na-adịcha mma ịfụ ihe ị sị ka ị mara isi ya ka ị fụsịa ya so o nwere ike imebili onye ahụ ihe so ị na-enetụ aghara Ei, imetụtụ anya i wee sị m So igbo ife dogbu mụtara, igbo ee. daalụ daalụ kụọlụ onwe kụọlụ onwe aka kozu daalụ nwaanyị daalụ ọma. sọ kelekwa ndị igbo ọzọ Igbo bụ Igbo mma mma nụ Daalụ, ọ ga-abalị. Dịrịnụ, ọ ya abalị unu daalụ Ọkazalị, nụ. unu afụkwana ya nụ ee ife eji egbu- abụ igbo erika ọ tụbụla igbo ọsọ mana ọ mara na o zuru ezu bụlụ odogwu igbo ka e netechasịa ka mgbọ ji atụ nwa enwe n'isi o wee kọwaa ya kọwaluda n'onye ala hei anyị nọ n'ime ogbe na oge ọsọ ndị ọka bụkwa ka o si anụkọ malite ada igbo ka anyị ka na-abanyekwa n'ime ogbe ka anyị na-ajụ fa ka fa na-etinye ọnụ na-egosi anyị ife fa ji bụrụ ndị igbo apụkwana Afia TV